An balima radio Miracle FM lamɛnbaaw aw salam aleyikum nin y'aw ka bi tile kibaruyaw ye kibaruya minnu labɛnna aw balimakɛ fɛ karamɔgɔ Mamadu Dawu dolo karamɔgɔ ani turabu karamɔgɔ ka bɔ Kucala n ka telefɔni nimero 75 77 17 49 o kelen de ye wasapu nimero ye Ni foli bila ka taa lamɛnbaajɛkulu mumɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ bamakɔ la n'a lamini u bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan ka foli di arajoso in a lamɛnbagaw ma arajo in a baarakɛlaw ani u ka ɲɛmɔgɔba Abubakari Siriki jara tiɲɛtigi tɔ ma ninnu bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan k'a da aw tulo kan ko nin ye aw ka bi ntɛnɛndonya don kibaruyaw ye bi ntɛnɛn min bɛnna janvier kalo tile tan ani wolonwula ma farafin kalo a tile tan ni naani dolu jate kɔnɔ funɛnɛ kalo fɔlɔ tile mugan ni wɔɔrɔlan don nin ye aw ka bi tile kibaruyaw ye ko bi doloba saba de nɔɔrɔ barikalen don ka ɲɛsin dugumakolo ma bi tile kɔnɔ o ye dolo jumɛnw ye a fɔlɔ zuwayilu dolo a filalan samisiw a sabalan gamariw ka da nin dolo saba in nɔɔrɔ ka sababuyaw kan jɔni sen fila kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka kan ka taama sen dɔ de ta ka bɛn ni bi tile kibaruyaw ye o b'a kɛ sa ko ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisikalo tile mugan ni fila la ka na bila avirilikalo tile mugan na n'an b'a fɔ olu ma beliyew n'olu kan ka bɛn funteni kalo fɔlɔ denw ma ni so denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabila yusufu ka so beliyew bi tile gɛrɛsɛgɛ siraw sanuyalen don aw bɛna nisɔndiya sɔrɔ sira minnu fɛ o de bɛ sɔn ka caya ko nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la somɔgɔ yan fan fɛ ko n'aw bɛna gɛlɛyaw kunbɛn bi tile kɔnɔ o sababu bɛ se ka bɔ a ka so kɔnɔ ko dɔw la somɔgɔw ka kibaruyaw aw ka hakili to dancɛw la dancɛ min bɛ a ni olu ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se tile laban yɔrɔ ma taama siraw olu sanuyalen don gɛrɛsɛgɛ siraw aw b'aw sago sɔrɔ siraw kan bi tile kɔnɔ bi aw ka don ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avirili kalo tile mugan ni kelen na ka na bila mɛ kalo tile mugan ni kelen na n'an b'a fɔ olu ma toro n'olu ka kan ka bɛn funteni kalo filalan denw ma gɛrɛsɛgɛso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala Adama ka so toro bi tile ko banaminiw banaminiw bɛna caya aw ka siraw kan k'a sababu kɛ aw mana wulikajɔ kɛ a ka kow nɔfɛ aw ma sigi ni gɛlɛya minnu ye n'aw ye kow daminɛ k'olu de bɛna pan ka jɔ aw ɲɛfɛ wa n'aw ma janto fɔɲɔgɔnkɔw ɲɔgɔnfaamubaliyaw o minnu caman sababu bɛna bɔ nafoloko kibaruyaw la olu bɛ se ka caya tile tɛmɛcogo la ka ɲɛsin aw ma bi tile ko janfan aw bɛ se k'o ye sira caman fɛ fɛn minnu bɛna bali ka gɛlɛya bange aw ka kow kɔnɔ janfan walew olu caman de ɲɛsinnen don aw ma o kuma aw ka se aw taamacogo la bi tile kɔnɔ ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mɛ kalo tile mugan ni fila la ka na bila juin kalo tile mugan ni kelen na n'an b'a fɔ olu ma zemo n'olu kan ka bɛn funteni a kalo sabalan denw ma baadu denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabila dawuda ka so zemo bi tile kibaruya dumanw kibaruya minnu bɛna kɛ dimi bɔ siraw ye ka ɲɛsin aw ma bi aw ka don ye ko minnu bɛna tile daminɛ ni gɛlɛyaw ye gɛlɛya minnu bɛ tali kɛ fariganw kan ko nɔgɔya bolo dalen don olu ye minnu bolofɛn kun tununen don u bɛ se k'u kulomajɔ u bɛ kibaruya jɔnjɔn mɛn o n'a ɲɔgɔnnaw la bi wa bi tile ko yann'a laban yɔrɔ cɛ aw bɛ se ka donbolow minɛ fɛn minnu bɛ tali kɛ kasabiw kan wala fɛn minnu bɛ se ka kasabi se aw ma bi tile kɔnɔ wa minnu caman bɛna bɔ yɔrɔjan mɔgɔw ou bien yɔrɔjan kibaruya dɔw la bi tile kɔnɔ bi y'aw ka don ye ni taama bɛ minnu senkɔrɔ bi tile taamasiraw saniyalen don Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile mugan ni fila la ka na bila juillet kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw n'olu kan ka bɛn samiɲɛ a kalo fɔlɔ denw ma fasodenw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabila idrisa ka so kansɛriw bi tile tile daminɛ bɛ se ka k'aw sago ye aw bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ sɔgɔmada yanfan fɛ gɛrɛsɛgɛw bɛ se ka nisɔndiya se aw ma sɔgɔmada yanfan fɛ ko nka k'a daminɛ tile camancɛ la ka taa se a laban yɔrɔ ma yɛlɛma bɛna don kow la tilegan fɛ wale caman bɛna ta k'aw sɛgɛrɛ aw tɛ faamu jɔnjɔn sɔrɔ wale minnu kɔnɔ ko wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la sigiɲɔgɔnw ka kibaruyaw sigida kibaruyaw k'aw ka hakili to aw yɛrɛ la o siraw fɛ k'a sababu kɛ k'aw bɛ se ka gɛlɛyaw ye sigiɲɔgɔnw wa sigida kibaruyaw sababuya la bi tile kɔnɔ ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile mugan ni naani na ka na bila août kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma liyɔn n'olu kan ka bɛn samiyɛ a kalo filalan denw ma denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabila ibrahima ka so liyɔn bi tile ko n'aw ma janto aw bɛ se ka jɔn aw yɛrɛ la sira dɔw fɛ k'a sababu kɛ u bɛ se ka fɛn dɔw ta k'aw sɛgɛrɛ bi minnu bɛ se k'a to aw ka jɔn aw yɛrɛ la bi ko bi tile kow bɛna teliya mɛ laban tɛna sɔrɔ a caman na wa n'aw ma hakili to aw yɛrɛ la aw bɛ se ka aw cɛsiri mɔgɔ dɔw ka kunko la bi mɔgɔ minnu laban bɛ se ka janfan ta ka aw sɛgɛrɛ hakili ɲumanw k'o kɛ k'aw yɛrɛ dɛmɛ n'aw bɛna wulikajɔ kɛ bi a ka hakili jagabɔ kɛ kosɛbɛ ka sɔrɔ ka wulikajɔ a ka kow nɔfɛ ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ utu kalo tile mugan ni naani na ka na bila sɛptanburu kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma viyɛriziw n'olu kan ka bɛn samiɲɛ kalo sabalan denw ma dimiso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabila isa ka so viyɛriziw taama sira tilelenw kibariya nafamaw bi y'aw ka don ye bi tile ko caman bɛna bɛn aw ka hakililataw ma bi k'aw n'aw mɔgɔ ɲɔgɔnw bɛna kan kelen fɔ jigiya siraw barikalen don jɛɲɔgɔnya siraw aw bɛ se k'aw sago sɔrɔ olu kɔnɔ bi y'aw ka don ye ko nka kelenna kow de man di aw la tile tɛmɛcogo la ni taama bɛ minnu senkɔrɔ bi tile taama siraw olu saniyalen don ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile mugan ni naani na ka na bila octobre kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma balansiw n'olu kan ka bɛn kawula kalo fɔlɔ denw ma furuso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala seedina umaru ka so balansiw ko bi tile bɛna kɛ aw bolo bilisa ɲagami ye kow bɛna caya fɔɔ ka taa se yɔrɔ la n'aw ma hakili ɲuman kɛ k'aw yɛrɛ dɛmɛ bi bɛna k'aw bolo don lankolon ye bi ko caman de ɲɛsinnen don aw ma mɛ a la nafamaw olu ka dɔgɔ wa bi tile min bɛna bɔ aw kun o de bɛ sɔn ka caya ni donta ye nka minnu sen bɛ jamako la jama ka kibaruyaw la k'u bɛ se ka bonya ni kunnawolo sugu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o la bi tile kɔnɔ jamakow olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma taamasiraw olu saniyalen don bi tile tɛmɛn cogo la ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ ɔktɔburu kalo tile mugan ni naani na ka na bila novanburu kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma scorpion n'olu kan ka bɛn kawula kalo filalan denw ma dibiso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala ayuba ka so scorpion bi tile kunkɔrɔta ni ɲɛtaga bolodalen don aw ye bi aw ka don ye ko aw kunnadonni bɛna fɛgɛya kosɛbɛ bi tile kɔnɔ a tun b'aw ɲɛna k'aw bɛna gɛlɛya sɔrɔ sira dɔw fɛ ko nɔgɔya bɛna don o siraw la bi tile kɔnɔ a tun b'aw ɲɛna ko ko dɔw bɛna taa k'aw bolo dan ko bi aw bɛna dilan cogo sɔrɔ olu la ka minɛ cogo sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnnaw la aw tun sirannen don fɛn dɔw ɲɛ k'olu bɛna kɛ nisɔndiya sɔrɔ siraw ye bi tile kɔnɔ bi aw ka don ye taama siraw olu saniyalen don ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ Nowanburu kalo tile mugan ni naani na ka na bila desanburu kalo tile mugan ni fila la n'an b'a fɔ olu ma sazitɛriw n'olu kan ka bɛn kawula kalo sabanan denw ma siraso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala alahu taala ka so sazitɛriw kibaruya dumanw kibaruya nafamaw minnu bɛna kɛ sababu ye ka dimi bɔ aw la bi bi y'aw ka don ye ko donbolow minnu bɛ tali kɛ kasabiw kan ko bi dɔ bɛ fara a ka sɔrɔtaw kan o bɛ cogo min fana na ko bɔta bɛ sɔn ka caya ni donta ye bi tile kɔnɔ gɛrɛsɛgɛw saniyalen don ko nka depansiw fana bɛ se ka caya aw ma bi hakili ɲumanw k'o kɛ k'aw yɛrɛ dɛmɛ ka se aw wuli cogo la bi tile kɔnɔ ko n'o tɛ a b'aw ɲɛna k'aw bɛ se ka minɛ cogo sɔrɔ ko dɔw la k'olu bɛ sɔn ka taa ka aw bolo dan kibaruya duman aw bɛ se k'o sɔrɔ sira caman fɛ ko nka jigiya siraw aw k'aw jigi kɛ a yɛrɛbakun ye ka sababu kɛ ko bi tile n'aw y'aw jigi da aw mɔgɔ ɲɔgɔn kan ka wuli aw ka kow nɔfɛ o laban kow bɛ se ka taa ka aw bolo dan ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile mugan ni saba la ka na bila janvier kalo tile mugan na n'an b'a fɔ olu ma capricorne n'olu kan ka bɛn fonɛnɛ a kalo fɔlɔ denw ma masaso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala masa sulemani ka so capricorne bi tile ko fiɲɛ ka kalan ɲɔgɔn faamubaliyaw an'aw tɛna faamu jɔnjɔn sɔrɔ wale minnu kɔnɔ olu caman de ɲɛsinnen don aw ma bi k'aw kana ɲinɛ aw yɛrɛ kɔ k'a sababu kɛ ko tiɲɛni k'aw sɔrɔ bi o tɛ fosi bɔ walama aw n'aw mɔgɔɲɔgɔnw ka tiɲɛ ɲɔgɔn ye bi k'o tɛna fosi bɔ hakili ɲuman aw k'o kɛ k'aw yɛrɛ dɛmɛ ka hakiliw bila walew ɲɛfɛ fo ka taa se tile laban yɔrɔ ma minnu bɛ baara kɛ ni tasuma ye tasuma manfɛnw yɛlɛnkanfɛnw k'u kana ɲinɛ u yɛrɛ kɔ bi tile a ma barika aw fanfɛla la ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile mugan ni kelen na ka na bila février kalo tile tan ni kɔnɔntɔn n'an b'a f'olu ma verseau n'olu kan ka bɛn fonɛnɛ a kalo filalan denw ma jigiso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala badaralu ka so verseau ko n'aw ma janto kɛnɛya ko bɛ se ka kɛ aw jɔrɔna wale ye bi tile kɔnɔ bi kibaruya minnu bɛ tali kɛ banaw kibaruyaw kan aw yɛrɛ walama mɔgɔ minnu ka doni wajibilen don aw kan aw bɛ se ka gɛlɛyaw kunbɛn o sira dɔw kan bi tile kɔnɔ kuma camanw aw bɛ se ka kuma caman kunbɛn sira dɔw fɛ k'aw ka jija aw ka mɛta ka cɛya n'aw ka fɔta ye tile tɛmɛcogo la ko n'o tɛ hali aw dala kuma bɛ se ka gɛlɛya sama ka se aw ma bi tile kɔnɔ wa gɛrɛsɛgɛw na sira fɛ ko bɔta de bɛna cɛya ni donta ye sababu bɛ se ka fɛn bɔ aw kun hali ni a ma diya aw ni ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile mugan na ka na bila mars kalo tile mugan ani kelen na n'an b'a fɔ olu ma poisson n'olu kan ka bɛn fonɛnɛ a kalo sabalan denw ma juguso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabilayi nuhunu ka so poisson ko bi tile kɛnɛ jɛlen don fan bɛɛ ye kɔrɔn ye aw mana ɲinini kɛ sira o sira fɛ aw bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o la bi gɛrɛsɛgɛ siraw olu sanuyalen don jigiya siraw olu barikalen don jɛɲɔgɔnya siraw aw bɛ se ka yɛlɛdaba sɔrɔ n'aw ka jɛɲɔgɔnw ka kibaruyaw ye bi tile kɔnɔ bi aw ka don ye fɛn min bɛna kɛ gɛlɛman ye o de ye ka sigi ka bolo fila da sen kan ko n'aw ye wulikajɔ kɛ ka ɲinini kɛ bi aw tɛna nimisa sɔrɔ tile tɛmɛ cogo la bi aw ka don ye taamasiraw sanuyalen don ayiwa nin tun y'aw ka bi tile kibaruyaw ye bi ntɛnɛn ka tali kɛ bi tile kibaruyaw kan furankɛ minnu b'a la n'an b'a fɔ k'olu bɛna bɛn ni dolojugu taama waati ye ka bɛn ni bi ntɛnɛn olu de ye ko bi sɔgɔmada in na 6 heures ani 7 heures furankɛ o ye furankɛ fɔlɔ ye furankɛ filalan bi selifana waati 13 heures ni 14 heures furankɛ furankɛ sabanan bi su in na safu waati 20 ni 21 furankɛ ko nin ye waati kunkurunin saba ye jɔnnin sen fila kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka kan ka hakili to i yɛrɛ la ka bɛn ni waati minnu ye ka hakili to i ka kɛtaw la ka bɛn ni waati minnu ye k'a sababu kɛ ko nin waati ninnu bɛna bɛn ni dolojugu taama waati ye ka bɛn ni bi ntɛnɛn ye waati ninnu na ko tiɲɛta de bɛna caya ni dilanta ye bi tile kɔnɔ alahu taala ka sababu ɲuman kɛ aw ni anw bɛɛ lajɛlen ye walasa jama bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kibaruyaw sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ cogo min na an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ k'i ka tɔmɔta tɔmɔ don kibaru kɔnɔ n'o tɛ mɔgɔ i tɔgɔla kibaruyaw sirilen don i kelen pewu bɔgɔ de la arajo miracle fm lamɛnbaaw nin tun y'aw ka bi ntɛnɛndonya don kibaruyaw ye minnu labɛnna aw balimakɛ fɛ karamɔgɔ mamadu daw dolo karamɔgɔ ani turabu karamɔgɔ ka bɔ kucala n ka telefɔni nimero 75 77 17 49 o kelen de ye whatsapp nimero ye k'a lase aw ma arajo miracle fm fiɲɛ suru fɛ bi seegin ni kɔnɔntɔn tɔmi kɔnɔntɔn fiɲɛ suru an bɛ dugawu kɛ sa tile hɛrɛ alahu taala k'o di aw ni anw bɛɛ lajɛlen ma an balima arajo miracle fm lamɛnbaaw aw salam alekum